kabablo tv ɲamadabaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin an ka kunnafoni waatiw selen minnu bɛna se aw ma aw ka jabaraninso mandi fɛ ni o ye kabablo tv ye Nin an ka kunnafoni waatiw selen bi ta a ɲɛbila kunnafoni kumabaw olu filɛ nin an ka jamanakuntigi mɛ kalo tile tan ani wɔɔrɔ ka sanga ni an ye dantigɛli minnu kɛ ka ɲɛsin aw ma kɛlɛ cɛfarin dɔ kɔni yira an ka faaba kɔnɔ min kɛra sababu ye ka maa kɔnɔntɔn ɲɔgɔn na ni kisi jiba in na don mɛ kalo tile tan ani wɔɔrɔ jamanakuntigi kun y'a yira k'a fɔ a bɛna bisimila jamanakuntigi dagayɔrɔ la o walew kɛra an ka faaba kɔnɔ alamisa in na Walasa ka se ka an ka faaba kɔnɔna ji tɛmɛnsiraw ɲamaw bɛ minnu kan fo ka taa se so jɔcogo cɛjuguw ma an ka disiriki mɛri ni o ye adama sangare ale ye lajɛ balalen dɔ kɛ lajɛ balalen min kɛnɛ kan a ye layidu ta k'a fɔ min ye sefawari miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wolofila ni fila o bɛna don jiboli siraw la an ka faaba kɔnɔna na Nin de ye bi kunnafoni kumabaw ye minnu bɛna tɛndɛ ka di aw ma sisan aw bisimila aw ka jabaraninso mandi ɲɛfɛ ni o ye kabablo tv ye kunnafoni a tɛndɛli kɛnɛ kanna la an balima kabablo tv ɲamadabaw an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an segira ka na an ka kunnafoni a bɛ se ka tɛndɛ ka di aw ma cogo min An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka faaba kɔnɔna na mɛ kalo tile tan ani wɔɔrɔ waleya dɔ kɛra yen min kɛra tiɲɛniba ye ji nasira la ka ɲɛsin bamakɔ an ka karitiye kumaba damadɔw ma nka a don sufɛ maa dɔ kɔni kɛra misali ye cɛfarinya ko nasira la ni o ye mamutu jara ye mamutu jara ale kelennin kɛra sababu ye ka denmisɛnnin maa kɔnɔntɔn de ni kisi minnu bɛ ni se si kun tɛ u ye jamanakuntigi ka taa la ka taa i ɲɛ da kɛnɛ kan maa minnu bɛ ni u mago sara nafoloko nasira la fo ka taa se ni ko nasira ma o senfɛ jamanakuntigi taara i ɲɛ da mamutu kan a y'a jira o don na ka layidu ta k'a bɛna a wele masakɛ dagayɔrɔ la ka taa jɔnjɔn di a ma jɔnjɔn min ye cɛfarinya jɔnjɔn ye walasa maa wɛrɛ bɛ se k'a misali cogo min na o kɛnɛ kan mɛri ibrahima konate ale ye tɛndɛli caman kɛ a ye minnu ɲɛɲini la an ka jɛ k'an ɲamada olu fɛ Nin senfɛ an ka jamanakuntigi elhaji ibrahim bubakar keyita a filɛ k'a ka layidu kan dɔ de tiimɛ alamisajan tɛmɛnen ɲamakɔrɔ dugukɔrɔ la ji ye tiɲɛniba min kɛ jamanakuntigi taalen ka taa i ɲɛda tiɲɛni kɛ nɔ kan kɛnɛ kan yen nɔ mamutu jara jirala a la a ye baara min kɛ k'o fana ɲɛfɔ a ye o de senfɛ jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ mamutu jara ani foli ka kan wa ni jamana yɛrɛ waleɲumandɔn fana ka kan k'a ta wale kɛ don alamisajan tɛmɛnen ka n'a bila kunun alamisa la dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na don bibi na min ye mamutu jara ye ale kɔni kɛra misali ye adamadenw nikun kisili timinanja ni cɛsiri ani wulikajɔ i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ni lakanani ko la o de la mɔgɔ caman ka dantigɛli kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ mamutu kan ka kɛ misali ye maliden kelenkelen bɛɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnen la sifin kunda a kɛlen kɔfɛ k'a ka medayi sɔrɔ a yɛrɛ y'a jɔnforola foli kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ni ka tila ka laban a ka wele kɔnɔ ka ɲɛsin sifinw ma jamana ye jɔnjɔn min ta bi tilegan na k'a de di ne jara mamutu ma n bɛ ala barikada n'a ye k'u waleɲuman dɔn ni jɔnjɔn ye jɔnjɔn min dilen filɛ n ma nin n b'a ɲini ala fɛ jɔnjɔn nin a kɔrɔtalen ka to sanfɛ a kana jigin o kɔfɛ n bɛ taasibila foli kɛ ka taa mɔgɔw ma waleya in na mɔgɔ minnu ni tora a la ala ka dayɔrɔ sumaya u bɛɛ lajɛlen ye ani mɔgɔ o mɔgɔ kasara y'o sɔrɔ nin ko nin sababu la an b'a ɲini ala fɛ ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma An ka jamana sariya sɛbɛnw kɔnɔna na, medaille min tara ka di Mamutu Jara ma, n'a bɛ fɔ ale ma nanzarakan na ko medaille de sauvetage laadalako la, ale bɛ ɲɛsin sɔrɔdasiw de ma, minnu mana se u ka cɛsiri, u ka wulikajɔ n'u ka timinandiya ka se ka u mɔgɔninfin ɲɔgɔn wɛrɛ ni kisi. A ka kan sɔrɔdasiw ye cogo min, a ka kan jamanakɔnɔdenw fana ye o cogo kelen la, cɛ fara muso kan. hali n'o y'a sɔrɔ i ye dunanden anw ka jamana kɔnɔ n'i ye nin y'a ɲɔgɔnna waleya kɛ i n'a ka kan nin medayi di lajɛ kɛnɛ kan minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanani ko ma ale tun bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔn dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli minisiri fana tun bɛ yen ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ ka kɔrɔsigiw ma polisiw tun bɛ kɛnɛ kan ani bamakɔ komini wɔɔrɔnan mɛri ka taa se komini wɔɔrɔnan tribinali porokirɛri ma sigida ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw ani mamutu jara yɛrɛ ka denbaya min ye mamutu jara yɛrɛ ye layidu tara ye k'a fɔ don nataw la a bɛna ta ka bila protection civile baara la o de kama walasa ka se ka taa ni ka seginw nɔgɔya a bolo an ka jamanakuntigi alihaji ibrahim bubakari keyita mobili kelen farala kan o bɛɛ kun ye a ka se ka dɔn k'a fɔ adamaden nikun o ye fɛn gɛlɛnba ye anw ka jamana kɔnɔ lajɛ balalen dɔ tun bɛ an ka faba kɔnɔna na maratigiw fɛ lajɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka Distriki mɛriba bolo ni o ye adama sangare lajɛ tun bɛ ka boli min kun kan o de ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ se ka tigɛ cogo min samiyɛ nata la an ka faba bɛ se ka kisi dansagoba min ye a sɔrɔ jiko nasira la an bɛ se ka kisi o ma cogo min na i k'a dɔn lajɛ balalen in kɛnɛ kan min ye adama sangare a ye layidu dɔ ta a kɛnɛ kan k'a fɔ min ye sefawari miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wolonfila ni fila o bɛna ta ka don an ka faba kɔnɔna na jitɛmɛsira minnu bɛ yen minnu ye fozew ye n'olu kan ka labɔ fo ka taa se ɲama ton bɛ minnu kana la i k'a dɔn lajɛ in kɛnɛ kan da sera waleya caman ma kɛrɛnkɛrɛnliya la mɛ kalo tile tan ani wɔɔrɔ dansago min kɛra an ka faaba kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ maa tan ani duuru o de bɔnɛna a ni na mɔbili min taara ji fɛ maa t'o da dɔn fo ka taa se so min dafirila nafolomafɛn min taara o si jate ma se ka dɔn fɔlɔ ko walasa ka se ka fu siri o bɛɛ lajɛlen dan na nin ka kɛ o dan ye an ka faaba kɔnɔna na o de kɛra nin lajɛ balalen ye maratigiw fɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen fana sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ fura ɲinini ye nin kariti damadɔw la kɛrɛnkɛrɛnla sa bolo sigira komini damadɔw la k'a fɔ ji tɛmɛnen in na a ye tiɲɛni kɛ kariti minnu na olu ye kariti damadɔ fɔ komi n'a fɔ komini ɛn ni komini sɛnki fo ka taa se komini sisi ma ji magosa da barika bonyana olu de kɔnɔna na kosɛbɛ o tuma b'a jira k'a fɔ nafolomugu kofɔlen min filɛ nin ye a fanba bɛna don olu kɔnɔnaw la mɛri disitiriki ka fɔ la ni o ye Adama Sangare ye a y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna ka an ka faaba kɔni sɔrɔ k'a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la k'a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ sigida mɔgɔw yɛrɛ la ko bawo n'i y'an ka komini caman ta k'a lajɛ k'an ka sigida caman ta k'a lajɛ k'i bɛ taa a sɔrɔ maaw bɛ ka so jɔ ji tɛmɛnsiraw la dɔw kɛlen bɛ ka ɲama ton ji tɛmɛnsiraw la Dɔw kɛlen bɛ ka fose kɔnɔnaw kɛ u ka ɲamabɔnyɔrɔ ye ɔ ni jiba ko a bɛ na o la o bɛna kɛ fɛn ye ni ji ni tɛmɛsira tɛ sɔrɔ a la a bɛna a lajɛ ka ji sira wɛrɛ de bɔ a yɛrɛ ye k'o de kɛra sababu ye ka se ka an ka nin komini naani ka se ka dankari u la niko sira fɛ nafoloko fo ka taa se so yɛrɛw dafirili ma An ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ Gundamukaw fɛ yen minisuma mɔgɔw ka mɔbili dɔ tarakila u la nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye minisuma ka daga don Gundamu fo ka na se bi ma k'u ka mɔbili taraki u la tilesenkuncɛ fɛ wale in yɛrɛ kɛra an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Gundamukaw fɛ i k'a dɔn mɔbili in ye katikati dɔ ye u b'a fɔ katikati minnu ma ko pikapu a minɛna minisuma mɔgɔw ka sofɛri la tilesenkuncɛ Mɔbili in yɛrɛ lakodɔnnen don Gundamu bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni mɔbili in ka baara kɛcogo ani a bɛ baara minnu kɛ n'i y'a lajɛ mɔbili in ka baara bɛnnen don kabi dugu ma jɛ ale de bɛ taji ta sa ka kɛlɛkɛcɛw magɛn ka mɔbiliw magɛn mɔbili minnu mako bɛ jɔ fo ka taa se an ka dagayɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen ale de bɛ u bɛɛ lajɛlen ka karibiran ta ka u sɛgɛrɛ cɛ fila kɔni nana i jɔ a ɲɛ alamisa in na ka se ka mɔbili in taraki a sofɛrikɛ la k'u kun da dugu kɔrɔnyanfan kana la ɔ nin wale min filɛ nin ye nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Gundamukaw fɛ yen an y'a fɔ aw ye cogo min na k'a kɛ minisuma mɔgɔw ka bololafɛn dɔ la u ka kunnafoni minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ wale si ma sigi sen kan min ye magwɛnni wale walima min ye fɛɛrɛ tigɛ dɔ ye k'a fɔ mɔbili min taara ka se k'a magwɛn kunnafoni kɔni cɛrinna ka se a se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la fo nin yɔrɔ in na magwɛnni kɛ sen walima a fɛɛrɛ o si ma se ka ta fɔlɔ ka mɔbili sonyɛnen magwɛn Gundamukaw fɛ yen Walasa ka se ka baloko dɛsɛ kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la mali minisiri ɲɛmaa dɔkitɔrɔ Bubu Sise ale ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ labɛn an ka dunanjigiyɔrɔba min b'an ka faaba kɔnɔna n'u b'a wele ko CICB nin lajɛ min kolokolola CICB kɔnɔna na maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kanna la walasa ka se ka taa kɛ a seere jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ɲɛsinnen don balo ko dɛsɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka faaba kɔnɔna na olu ka maabɔ tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Kasimu Denɔn ye O tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen ni ale bɛ yen ka se ka balo ko dɛsɛ yɛrɛ ka a kɛlɛ ka fɛɛrɛw sigi nafolo ko nasira fo ka taa se fɛɛrɛ ma olu ka maabɔw tun bɛ kɛnɛ kanna la ni o ye Silvia Caruso Silvia Caruso ale fana tun bɛ yen jɛkulu minnu ka baara bɛn bɛ fɛɛrɛ ni nafolo ko fo ka taa se hakilina ɲumanw ma balo yɛrɛ a bɛ se ka sɔrɔ cogo min a kɛnɛ kanna na hakili jagabɔ kɛra san ba fila tan ni seegin hukumu kɔnɔna la fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yɛlɛma bɛ se ka don olu la cogo min na san ba fila ni tan ani kɔnɔntɔn nataw fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko n'i ye a mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen baloko ta k'a lajɛ ba fila tan ni seegin ba fila tan ani kɔnɔntɔn minisiri ɲɛmaa ka fɔ la ko maa bɛ se k'a fɔ a cogo ɲɛna ko hali n'a sɔrɔla an ka marabolo dɔw bɛ yen olu kɔni ma se ka kɛ ka ɲɛ kɔmi n'a fɔ a ka di mɔgɔ ye cogo min balo ko ma se ka sabati yen kɔmi n'a fɔ Tonbutu Gawo ka taa se Moti ma Olu ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛ malo bɛ da yɔrɔ minnu na ko jaati ji nana ka na don ka malo yɔrɔ datugu fo ka malo tunun a dɔnko kɔnɔna la ko n'i y'a mɛn k'a fɔ malo bɛ ɲɛ o k'a sɔrɔ fiɲɛ bɔda yɛrɛ bɛ a la o kɛra olu ta ye fan dɔw bɛ yen nɔ min ye siyako kɛlɛ ye fo ka taa se siyaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ma sɛnɛ ma se ka kɛ ko n'o o bɔra a la n'i ye mali bɛɛ ta bakurun ɲɛ kelen na san ba fila tan ni seegin ba fila tan ani kɔnɔntɔn ko maa bɛ se k'a fɔ a samiyɛ balo dɔ sɔrɔla min tun ka kan ka jamana bɔ ko nka fan bɛɛ ma sɔrɔ o de nana kɛ fiɲɛ o de la sa wulikajɔw bɛna kɛ ka dɛmɛ ta ko n'i y'a ni san tɛmɛnenw lajɛ an ye san tɛmɛnen dan kɛmɛ kɛmɛ sarala tan ani fila ɲɔgɔn na o tuma na fɛn min bɛ yen sa o de ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ san ba fila tan ani kɔnɔntɔn ba fila ni mugan nata in fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Jamana kɔkan kibaru la kɔmi an ye layidu ta anw yɛrɛ ka cogo min na k'a fɔ mali ni a danjɛbɔ jamanaw an bɛna kɛ sababu ɲuman ni yeelen ye aw ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kunnafoni sɔrɔ Meri Ibrahima Konatɛ jamana kɔkan kibaru ale b'o tɛntɛn an ka jɛ k' an ɲamada o fɛ Santarafiriki jamana kɔnɔ olu bɛ tile saba makun na o bɛ kɛ taasibila ye ka ɲɛsin banbaatɔw ma tile saba tasibila in yɛrɛ daminɛna kabiri kunun alamisa wa a bɛ to senna fo sini sibiri mɛ kalo tile mugan ani duuru fagali de cayara santarafirikikaw fɛ yen kɔsa in na dugu min bɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko paduwa ani kɔsa in na u ye diinɛmɔgɔ min bɔnɛ a ni na ka sanga ni olu niw tiɲɛni ye jamanakuntigi ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn na ka kɛ tile saba tasibila ye ka ɲɛsin ninnu kelen kelen bɛɛ ma a bɛ se fasoden sigiyɔrɔma bi duuru ɲɔgɔnna ma minnu bɔnɛna u ni na kɔsada in na jamana tilebibolo kan n'i dun ye jateminɛ kɛ kabiri bolonɔbila kɛra sɛbɛn na fevrier kalo tile wɔɔrɔ ka na se bi ma a ɲɔgɔnna fagali ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu dɔ kɔni sigira sen kan nations unies ka kɔkɔrɔmadon kɔnɔ walasa mɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ u ka ɲangi Mankan bɛ Algerie jamana kɔnɔ jumadon in na min ye polisiw ye u ye maa tan sigiyɔrɔma caman minɛ u ka pɔsuba da la Alger bawo kabiri février kalo tile mugan ni fila tɛmɛnen murutiliw bolodalen bɛ Algerie jamana kɔnɔ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma fɛn min ye lakana tigilamɔgɔw ye olu fana kisilen tɛ a ko la o bɛɛ kɔfɛ n'i ye Algerie yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ faraɲɔgɔnkan mankanw ani faraɲɔgɔnkan murutiliw o tɛ kɔtigɛla ye abada o de fana bɛ ka kɛ sababu ye lakana tigilamɔgɔw kɔni mana siga mɔgɔ o mɔgɔ la u b'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ka t'u sigi jɔn na sudankaw fɛ yen nɔ a ka ca dɔgɔkun damadɔ ye bi min ye besiri ye ale ka fanga kɔni binna nka fo nin yɔrɔ in na basigi kɔni dɛsɛ bɛ ka don jamana in kɔnɔ sigikafɔ min kun bolodalen don sɔrɔdasiw ale ni wulikajɔ yɛrɛ kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ fo nin yɔrɔ in na bɛnɲɔgɔnya kelen ma sɔrɔ sɔrɔdasiw olu minnu ye Umaru Elbesiri ka fanga dafiri ani jɛrɛjɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka ngwara da Umaru Elbesiri la u ka ɲɔgɔn samasama ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ yala jɔn de bɛna bila furancɛrɔ fanga ɲɛma n'o ye transition ye an bɛ se ka min fɔ k'aw hakili lajigin o de ye k'a fɔ kabiri avril kalo tile wɔɔrɔ tɛmɛnen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ sudan jamana kɔnɔden ba kelen sigiyɔrɔma caman su fara tile kan olu kɔni talen bɛ daga minɛ laremɛ yɛrɛ ka quartier général da la o n'o bɛ Khartoum o daga in kun ye jumɛn ye sɔrɔdasiw k'u sen bɔ fangako la pewu u k'a di siwiliw ma o sudan jamana kɔnɔden minnu fana bɛ murutili la maa bɛ se k'a fɔ jama fana tilannen don fila ye bawo fankelen kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ u ni laremɛ ka bɛnko la walasa min ye transisiyɔn ye a kɛcogo ka se ka ɲɛ fan dɔ fana bɛ k'a jira k'a fɔ olu tɛ jɛn n'a ye fiyewu sɔrɔdasiw kɔni ka bila transisiyɔn ɲɛma abada sudafirikikaw fɛ yen nɔ kunun alamisa kiriso minnu olu talen bɛ kiri ni wɔyɔ ta ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi kɔrɔ ma ni o ye jacob zuma ye u y'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛn abada ka se ka kiri ni wɔyɔ ninnu bila hakililajigin na dɔgɔkun tɛmɛnen an da sera a ma an ka laseliw kɔnɔ k'a fɔ jacob zuma a n'a ka avokaw faramɛ ɲɔgɔn kan U na bɛn ni dalilu jɔnjɔnw ye ani masala gɛlɛnw ye min bɛ se k'a to kiiriso maaw bɛ se ka jɛn u ka kiri ni wɔyɔ kɔ san mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf jamana l'armée ka kɛlɛkɛminɛn san dɔ senfɛ marché dira entreprise minnu ma olu ye surafɛn de d'a ma a y'o surafɛn minɛ bɔ kɛra a kala ma n'o dun kɛra u b'a jira k'a fɔ a ye jamana jɔsen dɔ sɔsɔ a ye jamana janfa o tumana kiri ni wɔyɔ ka ta k'a sɛgɛrɛ Ka n'a daminɛ a ka jamanakuntigiya waati fo ka taa ka jamanakuntigiya tila la nin surafɛnko ani nin yuruguyuruguko a tɔgɔ bɛ fɔ a la tuma bɛɛ a bɔlen kɔfɛ fanga na sa a bɛ k'a ɲɛɲini hali bi o kɛwale cɛjugu min n'a y'a kɛ ka tɛmɛ a bɛ k'a ɲini walasa min ye kiiriso tigilamɔgɔw ye u bɛ se k'a to yen a k'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ u ka jɛn o kiri in kɔ maa bɛ se k'a fɔ kiiriso maaw yɛrɛ kɔni bɛ k'a minɛ u ɲin na u t'a fɛ k'a bila fiyewu bawo nin n'a ɲɔgɔnna waleya n'a sinna fo ka se a seyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye kiri ka yɛrɛmahɔrɔnya min n'a kuma bɛ fɔ don o don a bɛ sigi sen kan nka maa bɛɛ maa caman kɔni sigalen b'a la n'o y'a sɔrɔ kiriso maaw filɛ ka kɛlɛ min daminɛ n'u bɛna se k'a kuncɛ bawo Jacob Zuma Afrique du Sud jamana kɔnɔ bi ale fana tɛ maadennin ye
An balima Kabablo TV ɲamadabaw nin bɛ dansigi bi kunnafoniw la an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan sanga ni waati ye an tɔ ye sa ka foli ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma a ka ɲamadali yɔrɔ la ka dugawu don kɛ sa Ala taala ka laseli wɛrɛ jira an na